Chuir Ceapaigh an tSeagail an lasair sa bharrach nuair a chloíodar Naomh Tomás i mbabhta leathcheannais iomána na Gaillimhe. An éireodh leo anois a gcéad chraobh a bhuachaint? Nó an gcuirfeadh Baile Locha Riach briseadh croí blianta beaga anuas dóibh lena gcéad chraobh ó 2006 a bhuachaint? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta. Mar sin an cluiche ceannais stairiúil seo, an chéad ceann riamh ag Ceapaigh an tSeagail. Baile Locha Riach déag imrithe acu, ach níl ach dhá cheann buaite acu, dhá cheann déag, mo leithscéal, imrithe acu, níl ach dhá cheann buaite. Seod é Shane Morgan anois, bhí Shane i bhfad amach, tosaíonn sé na gcúilí, Shane á bualadh ard, tá an-tús curtha ag Baile Locha Riach le cúrsaí anseo, ceathrú cúilín acu anois. Tá siad ag teacht arís, an pas curtha isteach ansin go dtí Caimin Killeen, Killeen ag dul trasna, leath-thosach lár Tiernan Killeen, driotháir leis, Tiernan isteach íseal, isteach sa gcoirnéal, Tá an chosaint déanta ag Adam Tracey, faighte ar ais ag Lewis Coughlan do Cheapaigh an tSeagail. Breathnaíonn sé thart agus cuireann sé an pas trasna, pas deas trasna, go dtí Donncha Campbell. Anois, tá spás ag Donncha Campbell. Tá an-teacht aniar léirithe anseo ag Ceapaigh an tSeagail. Seod é Liam Collins. Álainn ag Liam Collins tá na foirne cothrom. Bainte amach inniu agus an lá go hálainn anseo, níos deise ná mar ba cheart dó bheith dháiríre i mí na Samhna, ach sin mar a bhíonn. Tiernan Killeen ansin á bualadh isteach íseal. Tá seo ag Neil Keary, bhain sé an iarracht uaillmhianach ag Neil buailte ar an taobhlíne agus í buailte go hálainn aige. Ardscór. Tá siad cothrom don dara huair. Puc saor. Bhí siad ag ceapadh go raibh an ceann fada a bhualadh ach buaileann sé ceann gearr. Siar ag Ja Mannion anois. Ja an-chóngarach don taobhlíne ach sin cúilín iontach ag Ja. Tá sé in ann é seo a dhéanamh, tá sé feicthe againn cheana aige a dhéanamh. Tá na geansaithe seo aitheanta atá ag Baile Locha Riach. Ar ndóigh bhí siad i gcluiche ceannais na gclub i 2007 nuair a chaill siad in aghaidh na Sáirséalach. Seo anois Anthony Burns, Anthony Burns amuigh ar an taobh, Anthony Burns á bhualadh ard, Anthony Burns thar an trasnán. Scór tábhachtach agus muid ag teacht gar do leath ama anseo. Slua damanta anseo i bPáirc Uí Chionnaith. An puc sleasa buailte isteach. Sin na teorainneacha seo is minic idir an tsábháil, an puc éirice sin tabharfaidh sé spreagadh do Bhaile Átha an Rí, ara do Bhaile Átha an Rí arsa mise, do Bhaile Locha Riach, ba cheart dom a rá. Seo leo amach arís anois, siúd é an fear lár páirce, Ian Hanrahan, captaen na foirne, Ian Hanrahan Ard, Ian Hanrahan thar an trasnán, tá siad ceithre chúilín chun cinn anois. Sliotar ardaithe ar deireadh, tá aithne chomh maith acu seo ar a chéile, ar ndóigh, agus ní bhíonn comharsan le teith deacair. Ceapaigh an tSeagail ag iarraidh an sliotar a oibriú amach teacht go láidir tinn. Michael Garvey, Garvey ar aghaidh go dtí fear lár páirce Oisín Finn, Oisín Finn isteach go dtí an buachaill contúirteach. Liam Collins ag iarraidh seilbh a fháil, tá sí ag Liam, casann sé bealach amháin, casann sé bealach eile, uillinn níos fearr cruthaithe aige, giorraíonn sé greim thar an trasnán, ardiarracht. Micheál Donoghue anseo ag faire. B'fhéidir imreoirí nua a thabhairt isteach ar phainéal nua úr na Gaillimhe an bhliain seo chugainn. Ar ais mar bhainisteoir ar ndóigh, ceann seo briste síos. Is an seilbh acu, tá sé ag an buachaill ceart, tá sé ag Liam Collins, Liam Collins, amharc amháin ar an sprioc agus cúilín eile ag Collins. Anois, deacair bheith beann ar Mhurtagh taobh líne. An seilbh faighte ar ais ag Ceapaigh An tSeagail arís. Níl ach trí chúilín idir na foirne. Seilbh faighte ag James Skehill. Osclaíonn James na guaillí. Cuireann sé ceann. Ah, pas álainn ag James. Fear atá seasta leis féin ansin. Fear atá seasta leis féin ná David Malone. David Malone ard agus anois níl ach péire eatarthu. Arís eile tá Ceapaigh An tSeagail ag teacht ar ais. An poc amach ag Gearóid Loughnane agus an sábháil sin a rinne sé ón bpoc éirice thar a bheith tábhachtach, cinniúnach cheapfá ag an tráth seo. Fós an dá chúilín eatarthu. Tá sé ag déanamh isteach ar an gcúl anseo, tá sé ag baint amach, Skehill ag teacht amach, tá an tseilbh caillte ag Skehill, seo seans ag Burns, Burns leis fhéin, cúl ag Burns agus b'fhéidir go b'in sin bhí an cúl báire ag teacht amach, cúl faighte, cúl aimsithe anois. agus ag iarraidh é a fháil, tá trí chúilín idir na foirne. Seilbh acu arís. Buailte isteach ansin ceann ard. Tá sé faighte arís. Ceann sin buailte thar an trasnán ag Niall Collins. An bhfuil sé ródheireanach, meas tú? Níl ach dhá chúilín eatarthu, an farasbarr is measa a d'fhéadfadh a bheith ag aon fhoireann. Ionsaí amháin eile b'fhéidir ag Ceapaigh an tSeagail. Caithfidh siad cúl a fháil bheifeá ag ceapadh. Ach glanta amach ansin. Johnny Coen ag teacht amach. Baile Locha Riach buacach don tríú uair riamh anseo i nGaillimh.